ihe hihere gbalaga ka ọkụkọ jere na-ekwu ọnụ ekele m n'ozi oge anyị nke nwanne ụnyaahụ anyị kwuru na ọ bụghị naanị Kenneth Okonkwo kwutoro Peter Obi na o jighị anya ọcha mee vụgavụga nke ihe ọ pụtara ya pụta chekwa akwụkwọ nhọpụta vootu a tụọrọ ya n'oge ọ zọrọ ọkwa onye isi ala n'afọ atọ gara aga onye ọzọ so kwutọọ Peter Obi n'ụdị a bụ Yusuf Datti Baba Ahmed sotere Peter Obi n'ọkwa n'oge ịzọ ya bụ ọkwa onye isi ala olileanya ha ọ bụrụ ka Peter Obi kwote kwofere ndị uwe ojii na ndị ọrụ nche ndị ọzọ n'ọrụ n'isi ụlọ ọrụ INEC kwoba jiri aka ya gụkọ ka nhọpụta siri gaa ma kpọọrọ ndị ala anyị echeghị m o ya bụrụ na atụmanya ha bụ ka Peter Obi rakwunye ọgba aghara tika tikpọ suka tigbuo gbagbue ọ sịrị nwata nwụdo nkakwụ ọ ga-ebunyekwu ya mmiri ịkwọ aka ọkwa anyị kwuru ka Omoyele Sowore onye anyị chebere na ọ bụ ọnwa atụ egwu anwụ anwụ si rie mbọmbọ ọsọ ụkwụ eru ala na Abuja ụbọchị iri abụọ ọnwa iri afọ 2025 n'oge ngagharị iwe ọ chịkọbara ka a tọrapụ Nnamdi Kanu ka ndị uwe ojii gbaliri egbe elu gbakenye ikuku ose mmụọ tiagas n'ebe ndị ngagharị iwe nọ ụlọ ọrụ INEC na-azabụ NEC jeketara kwụsị n'ike ka ọ na-agụpụtara ndị ala anyị ka nhọpụta e mere na iri afọ atọ na atọ gara aga 1993 si gaa n'etiti mmadụ naabọ zọrọ ọkwa onye isi ala n'oge ahụ MKO Abiola nke SDP Social Democratic Party na Bashir Tofa nke NRC National Republican Convention ndị agha na-achị ala anyị n'oge ahụ mesịrị kagbue ya bụ nhọpụta nke mere ka Chief Abiola so imerime ndị ala anyị kwenye na ọ bụ ya meriri na ya bụ nhọpụta tie anị be nna ya ekwelekwa ka ngwere gbaa ajị na ya agaghị ekwe ya n'ụdị kpatara ngagharị iwe n'akụkụ ala anyị dị iche iche ka a nọkwụnyere ka ndị agha kagbusịrị ya bụ nhọpụta Chief Abiola mara ọkwa na ya bụzi onye isi ala n'ụdị e ji kpụrụ ya kpọchie nke mere ka ngagharị iwe nke Lagos bụrụzịa obodo aga aga acha acha Sir Michael Otedola na-achị Lagos steeti n'oge ahụ jere rịọ General Sani Abacha bụ ọchịagha izugbe ndị agha ala anyị n'oge nwa enyemaka nke ndị agha inye aka kwụsị ọgba aghara ngagharị iwe na Lagos ndị ahịa ndị soja wee mee nke o ji bụrụ ha ya mgbọ aghara aghara n'ụdị kpatara ọnwụ mmadụ iri na otu ole na ole n'ime ha abụghị ndị ngagharị iwe n'ụdị kpatakwara ọtụtụ ọlụsị Chief MKO Abiola mesịrị nwụọ n'ụlọ mkpọchi anyị wee na-ajụ ka ọ ga-abụ ụdị ọnọdụ a ka Kenneth Okonkwo Yusuf Datti Baba Ahmed nakwa eleghị anya ole na ole ndị ọzọ kwenyere na Peter Obi ejighị anya ọcha mee vụgavụga nke ihe ọ pụtara ya pụta chekwa akwụkwọ nhọpụta vootu a tụọrọ ya n'afọ atọ gara aga ka ọ bụ ya ka ha chọrọ ka Peter Obi tinye ndị ala anyị na ụdị a pụrụ ịnọ na ya chọbakwuo Peter Obi na onwe ya achọ sọkwa ọ bụrụ na Peter Obi kwesịrị otuto maka otu o si hụ na akwụkwọ ọ gbara na a ghọrọ ya mmeri nhọpụta gaderere tutu o ruo n'ụlọ ikpe o kpesịa ọ gwụ ala anyị Supreme Court ekee ikpe ka e si kee ya o were ya ka o si hụ ya jiri mmụọ anụ gbalaa taa echi bụ nta ebule dọọ azụ ọ bịa ọgụ na e tee ụgbana unyi na ahụ ọ chabazie ọcha nke ọ chafọdụrụ jiri ịhụnanya na obi umeala wee pụtakwa maka nhọpụta nke afọ 2027 n'ụdị o ji na-afịọzi ebe niile Obi Obi Obi Obi abụ m Chukwuma Ogbonna onye ọma kedu ka ozi oge a si masị ma ọkụ si masị gị biko mee ka a mata na ohere like maọbụ comment aghana izigara ya ndị ọzọ